ekwenụ ndị nke ọzọ ama m na unu ghọtakwa ka anyị si kụziere unu ka eji amụ ọkụ a ka esi amụ ya bụ ọkụ ka ọ ghara ịdị na-eri ego unu ndị ọzọ lọtakwa unu kọwaalụ fa chineke gọzie unu ị fụlụ etu unu bịa bịa kọwachaala anyị anyị ghọtara ife aghọtara m ị fụ ife na-agwa gị ị fụ na ya dị ebe anyị ee o nwee ndị ji abalị bụrụ mmadụ were anyasị na-efe efe Eh, ha na-akwụ ụgwọ kwụ eh, o nwere ndị ji abalị bụrụ mmadụ were ndị a na-eme ọlụ n'abalị fa pụọ ọlụ n'ụtụtụ fa abata na-amụ ọkụ ha mụchazi ọkụ m bata kwụọrọ fa ụgwọ ọfọ na yuz chọkwa obi atagbuo gị n'ọta afụnọt akpọrọ gị aha chekwanụ chekwanụ ihe awụ ihe a na-anụrụ ọgụ ka m gwa unu nke bụ eziokwu unu nwee ike ime ihe a otu anyị si kọwara ụnụ ya unu ama nwee nsogbu ụnụ mara ihe ọbụla na-eme ụnụ tinye ọ na prepaid mita ụnụ a na-eri dị ọsịsọ ụnụ akwụsị i-use ya hmm, mgbe ụlọ ọbụla mgbe ọbụla ụnụ anọghị n'ụlọ ụnụ agbanyekọrọ ihe na-ajụ oyi ọkwara ihe na-ede abụbụ ndebe ụnụ agbanyụọ ya make sure that na ihe niile ụnụ na-e-use bụ ihe anaghị eme ka prepaid mita ụnụ na-agba ọsịsọ because ụnụ rapụ ihe enwe ihe a na-ajụ igwe ihe a na-ajụ ihe oyi na nke eji ede akwa na nke eji esi mmiri ọ na-aṅụ prepaid mita

etinye ọkụ taa echi ya agwụ anyị pụọ n'ehihie anyị ana-anọ ya ọ kwa naanị abalị ka anyị na-eji aga n'ụlọ ị ma na n'ụdị ọrụ mmadụ na-arụ anyị lọta ndị anyị na ha bi na yard a na-akọrọ anyị akụkọ sị ọkụ agwụla ihe nke a agwụla m ike m sị ka m wee godi nke a wee butugodu onwe m n'elu anwa na anwa achọdo m ịma achọ m ịma achọ achọ ama m ihe na-eme ihe nke a sị e wetara anyị prepaid mita Orijin na Trophy atọ na Orijin bitters Oh, ahịa m ka m na-ere mee ọsịsọ biko ọ ga-asa anyị na anyakwa

ndị na-agba ọtọ ndị na-agba n'ọtọ hapụ ihe ahụ anyị were wig anyị ekpuchi ihu anyị were makeup mee ya o nwedị ga-ama na ọ wụ anyị nwa n'ọbịa ị makwa ihe ị na-ekwu mbịa gị ebe ahụ oyi nwoke ahụ ka a mara mma nwetara ụbọchị a ọ bịa fụzie m lekwa anya ka m gwa gị. Agbazina. aka m adịrọkwa ya ọ bụzi na ị jee ebe ahụ nwanne gị nwoke fụ gị ebe ị na-aja Mhm. kachi nke ị sị na wig ga-ekpuchi ihu gị. enwe ihe ha ga-ahụ anyị hapụ ihe anyị na-akọ ọ sọ gị bi na obodo a. Biko, aka m adị- Maka o nwere- o nwere ndị yichara gị ọ sọ gị bi ebe enweghị na aka m adịrọkwa ya

Max Max nwa gawa m ga-ewetara gị o gaa n'ụmụ ụlọ n'ụmụ ụlọ lekọtacha ndị niile na-e use ihe nnukwu ndị na-e use ihe buru ibu n'ụmụ ụlọ ha ọ ndị ga-akwụ ego buru ibu anyị maka ihe anyị na-e use anyị na-ehi n'ebe a n'abalị akwa anyị na-apụ apụ gị ihe asaa e wezụga because of corona

ọ bụlọ ife na ma nwanne m nwaanyị ife m bụ na ịma ife adịrọ and etinyekwuru na kiatika na-enyekwuzi nsogbu na o si ebe a bute o si ebe a bute ịma abakara m ya mba mbọsị ya bakasịara ya arụ kemgbe ahụ kwezi m ṅụrụ mmiri tọgbọ iko na ala maka na mgbe ọ bụla ego ego ego ego weta ego weta nke a weta nke a anụnwa nwee bakasịara ala sị ke nke rụbụzi mgbe ọ bụla ego ego eh, ọ gị maka na alụta enye emepe eh, m ụlọ nchekwa akụ na be gị mma alụtazi ego m eji wee kwado onwe m maka echi ọ na-asọ nsọ na asị na ụlọ elu nke wa palọsụlụ ya ụlọ elu nke esteti nke alụkasịa m nkwonkwo nkwọ nkwọ nkwọ negasị deresie ebe niile a na-asị apọlọs

echetazi ana m echeta ọnụ ndị eke ịghọtago ime bụ na e, mụ na ya efu a mụ na-echekwa ya echeka m ya nnọọ eche m ya karịa ka i si chee ya ịghọtago e, mana nọdụgodo ji e, kwụrụ chi m maka na anyị a na-akpa anyị akpa ọfụma ana m eche ya na-echekwa ana m asị na-eme ka m chọọ ndị achọta ma na ya ka m gwa gị ka mbọsị ya pụta ka anyị nọrịa ka anyị wee kpa mm. mba cheregodo esi m ọrụ abata ka m jee wụgodo arụ mgbe m wụsị arụ kwadobezi ọrụ mgbede ihe chi mogbo na azụ ihe chikwa m na mgbada ihe chikwa m na mgbada igbo itie ichie n'ibe chie ọkwa nna bụ enyi ọma ọbụ ibe ahịa obunikwa gị aka Thank you.